Go raibh míle maith agat as ucht an agallamh beag seo a dhéanamh linn inniu. Tá fáilte romhat now. Níl sé déanta go fóill so you know. Tá sé féin bhealach an oibrí seo maith. But uh, yeah. tá fáilte romhat, yeah, pizza. Go hiontach, so tá Gearóid chun tús a chur leis an céad ceist inniu. Ia, so le haghaidh an chéad cheist ná, an cuimhin leat do chéad chúrsa sa Ghaeltacht?
Is cuimhin, is cuimhin, i bhfad ó shin a bhí ann but is cuimhin liom go maith, is cuimhin liom taisteal, bhí, bhí mo mham ag iarraidh go, go, go rachadh mé ar chúrsa samhraidh sa Ghaeltacht de bharr go raibh mo Ghaeilge ag sleamhnú sa mheánscoil agus ní raibh mé ró-tógtha leis an smaoineamh agus bhí mo dhrifiúr tar éis a bheith i gConamara ar chúrsaí samhraidh and just na rudaí go raibh sí ag insint dom a bhí go hálainn faoi, níor cheap mé go raibh sé sin go hálainn ag an am agus mé i mo leaid óg i mBleá Cliath. So, ar aon nós, chríochnaigh mé ag dul go dtí áit darb ainm Ros Muc and bhí mé an-bhuartha, níor fhuaimnigh sé ró-iontach sula ndeachaigh mé ann but bhain mé an-sult as agus so is cuimhin liom go maith dul ann agus 1986, deireadh Meithimh Bhí an lá, bhí an Corn Domhanda, Craobh na Corn Domhanda ar siúl an lá sin. Bhí mé tar éis breathnú ar an Corn Domhanda ar fad suas go dtí an Craobh agus an t-aon rud a bhí mé buartha faoi ná an mbeidh muid in ann an Craobh a fheiceáil an oíche sin, ar an oíche Domhnaigh sin nuair a landálamar i Ros Muc agus cuireadh in iúl dúinn go luath nach mbeidh muid ag breathnú ar an Craobh. Bhí mé réidh le na málaí a phaiceáil agus imeacht liom ar ais go Blá Cliath le breathnú ar an Craobh but eh. d'fhan mé cúig lá déag. An raibh teilifís ann nó.? Bhí, no, bhí, bhí sé sin ar fad ann just ní raibh cead againn a bheith breathnú ar an gcluiche Ah, agus bhí okay. muid ar an Ah, seandálaíocht right. so b'fhéidir go raibh yeah so bhí, bhí ag an am sin eh agus inseoidh mé píosa stair daoibh ag an bpointe seo, sílim gur míle naoi gcéad ochtó sé go raibh an chéad craoladh, de TG4 or Teilifís na Gaeilge mar a bhí sa phlean ag daoine deonacha a bhí ag iarraidh stáisiún teilifís nua a bhunú agus is i 1986 sílim gur dhein siad craoladh de shórt éigin, de sort test card, trasna ar an gceantar sin ar fad agus bhí daoine in ann é a phiocadh suas ar na teilifís. I think go raibh sé beagáinín mídhleathach é a dhéanamh but bhí siad ag iarraidh an rud a thriáil agus rud éigin nua a bhaint amach. So smaoinigh ar sin nuair a bhí, b'fhéidir, tuairimí ansin ar conas mar a bheadh rudaí i gConamara i 1986 but bhí siad ar aghaidh ar an gcuid eile den tír ag an am. So sin píosa beag staire daoibh. Álainn.
An dara ceist atá againn duit ná céard é an cuimhniúchán is fearr leat ón nGaeltacht? Oh is dócha like um na na daoine difriúil go mbeadh tú tar éis bualadh le thar na blianta agus um na. Is daoine níos mó ná aon chuimhne amháin ar imeacht amháin a tharla nuair a bheadh tú ag smaoineamh siar ar bheith ag freastal ar chúrsaí agus ag oibriú ar chúrsaí thar na blianta, tá tú ag smaoineamh siar ar na céadta, mílte daoine ag dul tríd do chloigeann a bhí buailte agat leo thar na blianta sin agus daoine iontacha ar fad agus muintir na Gaeltachta go háirithe freisin agus. beidh, tá an-chion agam ar an gceantar i Ros Muc agus ar na daoine atá ina cónaí ann agus an bealach a dtugann siad faoi agus bhí mé ag cónaí chomh maith i Gaeltacht Rath Cairn ar feadh ceithre nó cúig bliana sna nóchaidí freisin so em just is maith liom an saol sin agus thaitin sé go mór liom. Agus ar an ábhar sin, em an bhfuil em Gaeltacht nó áit is fearr leat? Em níl, bhuel dar, is dócha tá cion agam ar Ros Muc but is dócha you know, taitníonn Rath Cairn go mór liom agus tá a lán cuimhní iontacha agam ó bheith ag cónaí ansin agus chaith mé tréimhse mhaith ag cónaí ansin. So tá meascán de sin, but is breá liom dul go dtí go Gaoth Dobhair chomh maith agus agus is dócha b'fhéidir nach bhfuil an taithí chéanna agam ar Ghaeltachtaí eile cosúil leis an trí Ghaeltacht sin but tá rud éigin a chuireann mise or m'anam ar a shuaimhneas nuair atá mé sa Ghaeltacht so tá sé deacair cur síos a dhéanamh air but sin mar atá sé. Sin go hálainn.
Cén taithí atá agat? Is léir go bhfuil go leor taithí agat leis an nGaeilge ach ó thaobh oideachais agus fostaíocht de?
I dtaobh deiseanna, na? Yeah, deiseanna, yeah. Yeah, deiseanna leis an nGaeilge. I mean, nuair a bhí, nuair a bhí mise ar scoil agus sílim go mbíonn sé seo ráite go rialta nuair atá daoine ag déanamh, ag freastal ar, ag dul ar scoil agus tá daoine ag labhairt faoin teanga go difriúil agus an cóir go mbeadh an Ghaeilge ann agus gach rud mar sin, nach mbeadh seans i bhfad níos fearr agat dá mba rud go raibh Fraincis agat or Gearmáinis agat, beidh deis níos fearr agat ansin post a fháil. Agus sin a bhí ráite linn nuair a bhí mise ar scoil agus sin ag am sna hochtaidí bhí siad ag rá linn go mbeidh leath dínn ag dul ar imirce. Sin an sin an ceacht a bhí muid ag foghlaim sa chéad agus dara bhliain agus a bheith réidh le haghaidh sin because bheadh geaing mór againn ag dul ar imirce agus go mbeadh na teangacha seo ag teastáil uainn. But dáiríre, ag breathnú siar air ag an am sin agus ag an am seo, má tá Gaeilge agat, tá i bhfad níos mó seans agat post a bhaint amach, más Éireannach thú agus tá Gaeilge agat, ná aon teanga eile gur féidir leat a fhoghlaim, seachas an Béarla dar ndóigh ag gach duine sa tír. But i dtaobh na teangacha eile, tá an méid sin deiseanna ar fáil sa tír agus ní dóigh liom go dtuigeann daoine é sin, or b'fhéidir go dtosaíonn siad ag tuiscint sin, ag teacht i dtreo na hArdteiste agus uaireanta tá sé ró-dhéanach i gcóir roinnt daoine. But tá an t-uafás deiseanna. Má tá spéis agat a bheith ag plé leis na meáin, má tá spéis agat a bheith ag plé le oideachas agus go leor rudaí eile i dtaobh, you know, tá, tá, tá, dar ndóigh tá postanna ann in aistriúchán agus a leithéid but tá go leor deiseanna eile le go leor sainspéiseanna taobh thiar de na postanna sin atá ar fáil sa tír agus Ní dóigh liom go dtuigeann daoine go bhfuil na deiseanna sin ar fáil but is cinnte go bhfuil an-chuid ar fáil duit má tá Gaeilge agat sa tír seo. Agus mar sin, an gceapann tú go bhfuil an Ghaeilge ag fás nó an gceapann tú go bhfuil sí ag laghdú sa tír?
Bhuel, tá mé in ann a rá libh go bhfuil sé ag fás. Agus an fáth go bhfuil mé in ann é sin a rá libh ná de bharr m'aois agus a bheith ag plé leis an Ghaeilge chomh fada seo. Tá mé in ann, glaonn siad social history gap mé, but tá mise in ann breathnú siar go dtí an am go raibh mé i mo dhéagóir. So nuair a bhí mise i mo dhéagóir sna hochtaidí, bhí, ní raibh mórán a' tarlú leis an nGaeilge sa tír ach go háirithe le haghaidh daoine óga. Bhí na Hothouse Flowers a bhí mar bhanna ceoil an-mhór agus, agus banna ceoil den scoth, bhí siadsan ag déanamh fógraí ar an teilifís, Caith an Fáinne. Sin an t-aon rud a bhí tú in ann ceangailt le mar déagóir sa tír ag an am. Ní raibh TG4 ann, ní raibh Raidió Rí-Rá, Raidió na Life, Raidió Fáilte, go leor de na de na rudaí atá ar fáil anois ach dar ndóigh tá rudaí breise ar fáil ar na meáin shóisialta but ní raibh na rudaí sin ann ag an am agus tá an rud tar éis fás an-chuid ó shin agus ach go háirithe i measc an dream óg agus ceapaim go bhfuil meon difriúil ag an dream óg is a bhí ag an dream a bhí óg ag mo, ag mo, i mo aoisghrúpa, tá meon difriúil acu le an, tá sé sin ag athrú an t-am ar fad agus sin an rud a thugann dóchas, tá tú in ann é sin a, breathnaíonn siad, tá, tá, tá an teanga ag cailliúint an bagáiste b'fhéidir a bhí aige, gur rud seanaitheanta nó a leithéid a bhí ann. So tá sé ag cailliúint sin agus is rud an-tábhachtach but tógann sé am do rud éigin mar sin tarlú agus, dáiríre, a lán de na rudaí atá tar éis tarlú, na rudaí ar fad a liostáil mé ansin, TG4, Raidió Rí-Rá, Raidió na Life, Raidió Fáilte, na rudaí éagsúla atá tar éis tarlú, sin just samplaí de cheithre rud, but tá go leor rudaí, na Gaelscoileanna, fás na Gaelscoileanna, tháinig siad sin ar fad ó dhaoine deonacha ag iarraidh rud a bhunú agus a lán am deonach a d'imigh isteach chun gach uile rud a thosú agus sin an fáth go bhfuil na rudaí sin ann. So. just de bharr go bhfuil an méid sin fuinnimh ag dul isteach ann, tá sé tar éis fás an oiread sin thar na blianta and is de bharr, is de bharr obair na daoine sin ar fad agus go leor de na daoine sin tá siad tar éis an obair a dhéanamh, tá siad ag plé le rud éigin eile sa saol agus is dócha breathnaíonn siad trasna ó am go céile ar cé chomh maith is atá ag éirí lena, lena rudaí difriúla go raibh siad ag plé le nuair a bhí siad níos óige so tá sé an-tábhachtach go bhfuil sé sin tar éis tarlú agus so tá mé in ann an, an difríocht a fheiceáil, tá mé in ann insint daoibh go bhfuil sé fíor, hallelujah. Tá sin iontach, yeah. Em, labhair tú go leor ar an bhfostaíocht ansin trí Ghaeilge sa tír, so bhogfaidh mé ar aghaidh chuig oideachas. Ach céard é do thuairim ar an nGaeilge a bheith mar ábhar roghnach don Ardteist?
Yeah, is dócha, is ceist a bhíonn caite amach ag na meáin go minic, bíonn siad ag iarraidh an rud a phlé mar feiceann siad Gheobhaimid píosa am as seo le daoine, beidh sé conspóideach, cuirfidh sé daoine ag troid lena chéile agus a leithéid. But dáiríre, is sórt ceist bhréagach atá ann. Má breathnaímid ar mhúineadh na Gaeilge sa tír, tá's againn go bhfuil rud teip tar éis tarlú ansin thar na blianta ar fad, go bhfuil, ar fáth éigin, b'fhéidir gur cuimhin libh an fógra a bhí ar an teilifís roinnt blianta ó shin ag Carlsberg ansin faoi na leaids seo sa Bhrasaíl agus dúirt siad 'abair rud éigin i nGaeilge linn' agus dúirt sé 'bóthar'. Sharon Ní Bheoláin, cáca milis agus na rudaí sin ar fad. Agus bhí gach duine ag gáire, oh yeah, sin an méid atá agamsa ón scoil. But tá rud éigin an-bhrónach faoi 14 bhliain a chaitheamh ar scoil agus sin an méid gur féidir a bhaint amach. So, is féidir a rá, I think, má, má, má thosaíonn rialtas nó aon ghrúpa ag breathnú ar an cóir go mbeadh sé roghnach, an cóir go mbeadh, tá, tá teip tar éis tarlú agus níl sé ag oibriú. ag cur stop leis an rud ar ag iarraidh an fhadhb a bhogadh áit éigin eile, ní réiteach é sin ar an fhadhb agus níl tú ag déileáil leis an deacracht atá ann. So, is ag breathnú ar an rud i mbealach, is dócha, mar a deir siad i gcúrsaí leighis, holistically, ag breathnú ar céard atá, tá cabhair ag teastáil i dtaobh oideachais, ach tá cabhair ag teastáil in áiteanna eile agus caithfidh an rud a bheith ag oibriú lena chéile. agus tá Cumann na bhFiann, dar ndóigh, ag obair leis an óige agus ag iarraidh deiseanna a thabhairt do dhaoine Gaeilge a úsáid taobh amuigh den scoil agus mar ghnáth-theanga cumarsáide. Agus tá grúpaí eile cosúil linn atá ag déanamh an rud céanna, tá Splódar agus tá Ógras agus tá Feachtas agus tá Glór na Móna i mBéal Feirste agus tá an Carn agus tá na grúpaí seo ar fad ag iarraidh na rudaí céanna a dhéanamh. But an rud é mura bhfuil sé sin nasctha isteach le córas oideachais, agus na coláistí samhraidh agus an méid a bhaineann siadsan amach i dtaobh, flúirseacht a thabhairt go daoine nuair atá siad ann ar feadh trí seachtaine sa samhradh. Tá rud éigin ansin atá simplí go leor le cur le chéile but is job mór agus caithfidh an toil a bheith ann i dtaobh ach go háirithe i dtaobh an rialtas de chun é a bhaint amach agus tá mé amhrasach go bhfuil an toil sin ann agus sin an fáth go bhfuil muid ag cur ceisteanna ar nós an cóir go mbeadh an Ghaeilge roghnach but is rud difriúil is cineál ag iarraidh Is ag iarraidh an deacracht agus an teip atá ann a chur i bhfolach tríd an cheist sin a chur agus b'fhéidir go gcuirtear an méid sin ann gur féidir leis a bheith conspóideach agus daoine a chur tríd lena chéile. But just is gá a bheith ag breathnú ar ar an mbealach a dtugtar faoi agus cinnte tá ón am go raibh mise ag déanamh an Ardteist tá níos mó béim ar labhairt na Gaeilge sa sa sa sa syllabus ach níl an méid atá ag teastáil agus fós, you know, níl daoine ag teacht amach leis an nGaeilge agus ní, ní rocket science atá ann agus is féidir é a dhéanamh ach caithfidh daoine a bheith oscailte agus daoine a thabhairt le chéile chun an plean sin a chur le chéile.
Cinnte, b'fhéidir go ndúiseoidh, brón orm, go ndúiseoidh an cheist sin saghas muintir na hÉireann ar bhealach, cén fáth a bhfuil muid ag smaoineamh beagnach, like, Is léir go bhfuil neamhaird tar éis bheith déanta ar an dteanga agus cén fáth go gceapann daoine anois ok just gheobhaimid réidh leis. So anois cinnte go bhfuil daoine like is rud maith é go bhfuil an chonspóid ann mar tá daoine ag dúisiú suas agus ag rá no like cén fáth go mba chóir go mbeadh sé sin roghnach, ní raibh sé riamh roimhe sin. Yeah yeah I mean is is um is dócha baineann sé le le um daoine a chur ag smaoineamh faoi, I mean, ar deireadh an lae, you know, bíonn, bíonn, b'fhéidir go bhfuil an iomarca daoine sna meáin atá sásta a bheith ag rá, Á, sure is teanga marbh atá ann blah, blah, blah. Agus tá sé sin ag dul ar aghaidh feadh na mblianta ar fad. But nuair a labhraíonn tú le daoine faoin teanga, tá an-chion ag muintir na hÉireann ar an teanga, agus ba bhreá leo go mbeadh níos mó ceangailt acu leis. But ní raibh an deis sin acu, agus tá rud éigin mícheart leis sin. Ba chóir go mbeadh an deis sin. Tá an ceart sin ag gach duine sa tír. go mbeadh siad in ann an Ghaeilge a labhairt. Agus níl, tá teip tar éis a bheith orthu é sin a bhaint amach. Agus tá tú, bíonn tú buartha go mbíonn an teanga athraithe isteach i gcineál cúis gáire a bheith ag, ag, ag déanamh an chomparáid seo le, le daoine a bheith in ann cáca milis a rá tar éis 14 bhliain ar scoil. You know, tá rud éigin mícheart ansin. So, tá tú, tá, tá, tá comhrá cineál fásta suas ag teastáil ar an ábhar agus bíonn sé tar éis tarlú, b'fhéidir, ach go háirithe sna meáin le píosa.
An aontaíonn tú go mba chóir go mbeadh chuile bhunscoil sa tír mar Ghaelscoil?
Yeah, I mean is is is um is is uh is coincheap deas atá ann. Níl fhios agam cé chomh praiticiúil is a bheidh sé. Ag smaoineamh go bhfuil na Gaelscoileanna ar fad atá ann dáiríre tá siad tar éis teacht ó daoine ins an cheantar ag iarraidh go mbeadh Gaelscoil ann ag bunú na Gaelscoileanna agus ag déanamh cinnte go bhfuil múinteoirí ar fáil dóibh chun na Gaelscoileanna a reachtáil. Níor tháinig sé ó ó plean rialtais go mbeadh go mbeadh na Gaelscoileanna ar fad ansin. So you know bheadh amhras ort ansin an bhfuil an rialtas chun rud éigin a bhunú ina mbeidh Gaelscoil or Gaeilge in úsáid i ngach uile scoil. Bheinn amhrasach faoi faoi é ag tarlú. Ceapaim go mbeadh sé go deas. go mbeadh an deis sin, cos tabharfadh sé an deis sin do daoine Gaeilge a úsáid, ach ag an am céanna caithfimid ansin é a thógáil amach as an scoil freisin agus caithfidh na deis, caithfidh siad a fheiceáil gur féidir leo an teanga sin a úsáid taobh amuigh den scoil. Bhí mé féin i nGaelscoil, bhí mé i Scoil Lorcáin i mBaile na Manach agus an-scoil go deo agus Gaelscoil seanbhunaithe agus caighdeán an-ard leis an scoil. ach is dócha is ag freastal ar Chumann na bhFiann go bhfaca mé go raibh tú in ann an teanga seo a úsáid in áit ar bith agus go raibh tú in ann dul go McDonald's or pé rud, níl mé ag iarraidh fógra a thabhairt do McDonald's anseo, but bhí tú in ann dul go dtí an chipper agus Gaeilge a labhairt ansin yeah agus bhí tú in ann dul go dtí áit ar bith agus an Ghaeilge a labhairt agus sin an, sin an teachtaireacht a tháinig trasna domsa mar, mar déagóir agus mé ag freastal ar Chumann na bhFiann agus is ag déanamh normalú ar úsáid na Gaeilge, sin a bhí ann, ag baint an bagáiste agus ag déanamh normalú air.
Traic, An dóigh leat go bhfuil na gceantracha Gaeltachta i mbaol ag an fichiú haois? Bhuel, tá sé spéisiúil, bhí mé ag breathnú ar chlár a bhí ar TG4 ansin le déanaí, Gaeltacht 2020, níl fhios agam an bhfaca sibh é, Eibhlín Ní Chonghaile bhí sí á chur i láthair agus bhí sí ag dul timpeall ar na Gaeltachta ag labhairt leo faoi na na dúshláin atá ann agus na deacrachtaí atá ann agus is dócha, nílim eolach go leor le freagra cruinn a thabhairt ar an gceist sin. an rud a déarfainn. You know, tá 's agam go bhfuil deacrachtaí in, acu i Ráth Chairn i dtaobh, you know, cead pleanála tugtha do tithe a bheith tógtha díreach in aice leis an, leis an gcomharchumann ansin agus bheadh tú an-bhuartha faoi cén tionchar a bheidh aige sin ar an, ar an nGaeltacht ansin. But an, an rud is mó is dócha, an, an bhuairt is mó atá agam faoi láthair faoi na Gaeltachtaí is go bhfuil, you know, an bealach go bhfuil an suíomh eacnamaíoch sa tír agus imirce agus gach rud mar sin agus go bhfuil daoine go síoraí fós ag leanúint ag fágáil na tíre and is cuimhin liom a bheith ag breathnú siar go dtí 2007 2008 agus i gceantar Ros Muc agus dul ar ais ann trí bhliain dár gcionn agus bhí bhí titim mór i gcúrsaí eacnamaíochta ansin i 2008 2009 agus an difríocht i Ros Muc tar éis trí bhliain bhí sé uafásach i dtaobh an an you know an an gang óg ar fad bhí siad imithe agus bhíodh siad bhíodh busanna dul go dtí na night clubs ansin sa Cheathrú Rua agus bhí sé sin ar fad stoptha, ní raibh aon bhusanna ag dul ann, ní raibh aon taxis ag dul ann trí bhliain dár gcionn. So tá tú buartha faoin gné sin agus you know caithfidh na deiseanna sin ar fad a bheith ar fáil do mhuintir na Gaeltachta agus daoine atá ina gcónaí i gceantracha iargúlta agus tá tú buartha go bhfuil dearmad á dhéanamh ar na ceantracha sin agus tá siad ag iarraidh go mbeidh gach duine ina gcónaí i mbailtí móra agus is rud nach bhfuil praiticiúil agus caillfimid rud éigin an-tábhachtach. má tharlaíonn sé sin. So, em, níl mé tar éis an ceist a fhreagairt i gceart ach, ach sin na, na buairteanna atá orm. Is dócha tá, eh, tá cúis, tá cúis dóchas ansin. Eh, bhí siad, eh, sa Rinn ansin i gContae Phort Láirge agus bhí siad ag labhairt le, le na daoine ansin atá ag plé le scéim tithíochta, eh, tithíochtaí agus, agus daoine an, is, is an Ghaeltacht an t-aon Ghaeltacht atá ag fás faoi láthair. Em, agus tá siad tar éis rudaí a chur in áit le cabhrú leis an bhfás sin. So, tá deiseanna ann. but tógfaidh sé, tógfaidh sé cúnamh ón rialtas le bheith cabhrú, ní amháin ceantar Gaeltachta but na ceantair iargúlta ar fad, tá siad ar fad ag brath ar sin.
Yeah. Agus luaigh tú an rialtas ansin, ach an mbaineann tú úsáid as na seirbhísí poiblí trí Ghaeilge agus like cén cinn?
Yeah, I mean, is dócha, níl fhios agam cén seirbhísí poiblí a úsáidim. Ní buailim le na gardaí rómhinic buíochas le Dia ach like taobh amuigh de sin níl fhios a'm like b'fhéidir dá mba rud é go gcuirfidh tú glaoch ar cheann de na Roinne de ghnáth nuair a ghlaonn tú isteach orthu mo thaithí atá atá ann anois ná go you know nuair nuair a fhreagraíonn duine an machine an fón agus iarrann siad leat cén Roinn atá á lorg agat agus téann tú tríd and then iarrann siad ort cén teanga gur mhaith leat a úsáid agus so tá tá sé i bhfad níos éasca i mbealaí ansin ná mar a bhíodh sé but taobh amuigh de sin is dócha níor ní úsáidim mórán den den eh, de na de na seirbhísí poiblí sin and eh, fhad is go bhfanaim slán ó na Gardaí táimid táimid i Yeah. gceart. Ach léiríonn tú Gaeilge gach lá ag obair, so sin an, an difríocht ansin, baineann tú úsáid as an nGaeilge. Deirimid Gaeilge anseo sa teach, tá Gaeilge ag mo bhean chéile agus tá Gaeilge ag na páistí agus tá siad tá siad óg, tá an ceann is óige féin, níl a lán Gaeilge aici go fóill, ach tuigeann sé céard atáimid ag rá leis. But so tá sé mar chuid den saol againn agus agus táimid i gceantar anseo, Muileann gCearr, agus de réir is a labhrann tú agus tú ag dul timpeall ar na siopaí agus gach rud mar sin, Ní thugann aon duine aon aird air, I mean, feiceann tú daoine ag tabhairt faoi deara go bhfuil tú ag labhairt i nGaeilge leo, ach an rud is mó a tharlaíonn ná go dtagann daoine trasna chugat ag rá, 'Ó, tá muid ag labhairt Gaeilge lenár bpáistí, agus, you know, feiceann tú go bhfuil actually níos mó daoine i gceantar, you know, Muileann gCearr, b'fhéidir nach mbeadh tú ag súil go mbeadh an t-uafás sa cheantar seo, but tá sé, agus tá sé timpeall ar go leor bailtí. But rud a thug mé faoi deara, spreagann sé daoine timpeall ort freisin an méid a chloiseann siad Gaeilge, but bhí ceist ansin níos luaithe faoi fás na teanga agus, Bhí sampla agam ansin de Gaillimh agus cathair na Gaillimhe agus déarfainn anois go bhfuil i bhfad níos mó Gaeilge le cloisteáil sa chathair ná mar a bhí fiche bliain ó shin, or fiche cúig bliain ó shin. Nuair atá tú ag siúl síos Shop Street, just cloiseann tú Gaeilge ar an tsráid Yeah. ar bhealach nár chuala mise blianta ó shin. So is is rud iontach go bhfuil sé sin ag teacht amach níos láidre anois.
Cinnte. Traic, cad é an gaisce is mó atá bainte amach ag Cumann na bhFiann, dar leat?
Bhuel, ceapaim an rud is tábhachtaí, I mean, tá Cumann na bhFiann tar éis a bheith ag plé le rudaí difriúla thar na blianta agus, but an coincheap sin agus an sprioc sin, an Ghaeilge a normalú agus an bagáiste a bhaint den teanga, agus sin é an rud is tábhachtaí. Tá sé tar éis tarlú agus tá go leor iar-dhaltaí tar éis teacht amach as an eagraíocht agus tá siad imithe ar aghaidh ag obair le heagraíochtaí difriúla atá, go leor de na ceann-eagraíochtaí ach chomh maith le sin, ag bunú Gaelscoileanna agus an-bhainteach leis sin agus tá daoine sna meáin anois atá tar éis a bheith tríd Cumann na bhFiann agus a leithéid. Ach fuair siad, is dócha, radharc difriúil ar an teanga agus sin an. rud is mó atá Cumann na bhFiann ag iarraidh a bhaint amach ná go bhfágfaidh daoine agus go mbeidh an bagáiste sin bainte ón teanga dóibh ar feadh píosa agus go mbreathnóidh siad ar an teanga mar rud éigin difriúil agus braithim like nuair atá rudaí iontacha tar éis tarlú ar nós nuair a bhí Coláiste Lurgan ar an Late Late Show ag casadh i nGaeilge Bhí sé sin an-tábhachtach because bhí píosa eile den bhagáiste bainte ón teanga nuair a tharla, nuair a tharlaíonn rudaí cosúil leis sin agus like nuair a, nuair a, tá mé ag smaoineamh siar ar duine éigin a bhí ag labhairt liom in, in stáisiún raidió a bhí mé ag plé le agus bhí siad ag rá, bhí mé ag labhairt faoin Ghaeilge agus ní raibh Gaeilge ag an leaid seo, a bhíonn ag obair ann agus dúirt sé ah yeah bíonn daoine ag lorg eh amhrán i nGaeilge an t-am ar fad, bím ag fáil téacsanna eh i gcomhair ehm na Coronas ehm. It's heroes ar ghosts as Gaeilge. Agus dúirt mé, Yeah, taibhse nó laoch. Agus dúirt sé, Sin é! Agus dúirt mé, Yeah, ar sheinn tú é? Agus dúirt sé, No, 'cause it's in Irish. And it just, níor, níor smaoinigh sé cén fáth nach seinnfeadh sé é. Ní, ní, ní hé go raibh aon, it was, sin an nóiméad nuair a dúirt sé an abairtín sin ar ais liom gur smaoinigh sé den chéad uair, Yeah, cén fáth nár sheinn mé é? But bhí rud éigin, just an bagáiste, an balla beag ansin atá á bhriseadh síos an t-am ar fad. Agus tá mé sásta go bhfuil Cumann na bhFiann tar éis cuidiú leis sin. chomh maith leis na grúpaí eile, na hóg-ghrúpaí eile atá tar éis é a dhéanamh thar na blianta. Tá gach duine tar éis a phíosa a dhéanamh chun é sin a bhaint agus is próiseas mall atá ann because níl aon maoiniú mór taobh thiar de na grúpaí seo ar fad. Tá muid ag oibriú agus tá a lán obair deonach i gceist. I mean tá 500 duine deonach ag cabhrú le Cumann na bhFiann gach bliain agus is mór an méid sin agus i dtaobh an fuinnimh sin atá ar fáil agus ag cabhrú leis an gcúis but Is an rud eile a luaigh tú i dtaobh an bagáiste sin, rud a thaitin go mór liom. Is cuimhin liom blianta ó shin tháinig Danny O'Reilly ó na Coronas, tháinig sé go dtí an imeacht An Tóstal a bhíonn againn ag deireadh an samhraidh agus tháinig sé ann chun Taibhse nó Laoch a chasadh i nGaeilge ar an ardán. So tháinig sé amach ar aon nós, fear breá agus agus an-am agam dó, fear uasal ar fad. Tháinig sé amach, bhí sé thuas ar an ardán anyway agus. bhí sé ag fáil réidh le seinm and nuair a, bhí, bhí gach duine suí síos so bhí míle go leith, dhá mhíle duine ansin ins an halla san RDS ag breathnú suas agus bhí Danny O'Reilly ar an ardán agus dúirt sé conas atá sibh? Agus just bhí an bagáiste faoin teanga ag imeacht ó na daoine óga sin ar fad a bhí sa halla just dúirt siad tá sé seo chomh nádúrtha you know cén fáth nach ndéarfadh sé mar sin é agus sin an pointe is tá, I mean bhí, bhí, bhí an amhrán go hiontach freisin. but just go ndúirt sé sin agus go raibh siad in ann breathnú ar duine éigin a bhfaca siad ar an teilifís ag úsáid an teanga mar ghnáth-theanga agus so bhí bhí sé sin an-tábhachtach. So tá Cumann na bhFiann tar éis go leor a dhéanamh ansin i dtaobh an normalú agus sin an rud is tábhachtaí atá déanta ag an eagras ó bunaíodh é. Is ceist choitianta í an chéad cheist eile ná an gceapann tú go mbeidh an Ghaeilge fós beo i gceann 50 bliana?
Yeah, I mean is, is, is, ní fheicim cén fáth nach mbeadh sé, de bharr an bealach a bhfuil sé ag bogadh agus ceapaim de réir is táimid ag dul ar aghaidh sna blianta atá romhainn go n-éireoidh rudaí mar seo níos tábhachtaí dúinn i dtaobh ehm ár aitheantas féin agus ag tuiscint cé muid agus a leithéid agus ceapaim go mbeidh sé sin níos tábhachtaí, beidh deiseanna níos eh you know tá tá tá sé níos éasca anois ehm an Ghaeilge a fhoghlaim de bharr apps agus rudaí difriúla atá ar fáil anois thar mar a bhí sé 25 bliain ó shin agus beidh sé níos éasca arís i gceann 25 bliain eile. Tá sé seo chun chun you know chun chun tá an teicneolaíocht chun cabhrú le rudaí cosúil le seo. So ní fheicim aon aon fáth nach mbeadh sé agus creidim go mbeidh sé eh go leanfaidh sé ar aghaidh ag fás. Em níl mé in ann a shamhlú go díreach conas mar a bheidh sé i gceann 50 bliain em but eh tá tá mé tá mé Cinnte, tá neart misneach agam go mbeidh an teanga fós fós ag forbairt i gceann caoga bliain.
Iontach. An cheist deireanach atá againn ort, a Traic, ná, cén tábhacht atá ag an nGaeilge duitse agus an bhfuil aon moltaí agat do dhaoine atá ag iarraidh an Ghaeilge a fhoghlaim nó a scaipeadh go nádúrtha?
Bhuel, an. is dócha an rud a dhéarfainn faoin Ghaeilge agus you know like níor tógadh le Gaeilge mé i mBlá Cliath bhí bhí d'imigh mé go Gaelscoil agus ansin d'imigh mé go scoil Bhéarla but níor labhraíomar Gaeilge sa bhaile an an rud atá an Ghaeilge tar éis tá an Ghaeilge tar éis mo shaol a shaibhriú tá mo shaol níos fearr de bharr go bhfuil an Ghaeilge ann agus tá a fhios agam é sin tá a fhios agam go bhfuil mé tar éis deiseanna a fháil agus just taitneamh a bhaint as an saol beagánín níos fearr de bharr go bhfuil an Ghaeilge agam agus níl mé ag iarraidh bheith ag caitheamh anuas ar aon duine nach bhfuil Gaeilge acu agus uaireanta bíonn daoine réidh le bheith ag tabhairt amach a rá bhfuil tú a rá go bhfuil tú níos Gaelaí ná mé or pé rud. But tá rud éigin ansin a mothaím go bhfuil mé ceangailte le rud éigin níos láidre ó mo dhúchas agus ó céard a tháinig romhainn. go bhfuil rud éigin ansin níos láidre ansin nuair a, de bharr go bhfuil, go bhfuil an Ghaeilge in úsáid agam. So tá sé cinnte tar éis cur go mór le mo shaol agus dá mba rud é nár imigh mé go dtí Ros Muc an uair sin i 1986, níl a fhios agam conas mar a bheadh mé anois. But i dtaobh daoine gur mhaith leo an Ghaeilge a fhoghlaim, níl sé riamh ródhéanach le bheith ag tabhairt faoi rudaí mar sin. Is cuimhin liom, tá scéal anseo i Muileann Cearr go raibh nuair a bhí Cumann na bhFiann anseo ag dul siar sna hochtaidí bhí na clubanna ag Cumann na bhFiann agus tá siad fós anseo i Muileann Cearr but bhí fear iar chara liomsa a cailleadh róluath Brian Ó Broin bhí seisean ag obair go lánaimseartha le le Cumann na bhFiann ag an am sna hochtaidí agus bhí an club aige i Muileann Cearr thosaigh sé ciorcal comhrá le tuismitheoirí sa chlub agus tháinig tuismitheoirí go dtí an ciorcal comhrá agus duine amháin acu a tháinig bhí an-spéis aige i agus bhí sé ag foghlaim an Ghaeilge agus ag feabhsú an Ghaeilge agus an duine céanna a bhunaigh na Gaelscoileanna, tá dhá Ghaelscoil i Mullingar, a bhunaigh an tuismóir sin de bharr an,
bhuel píosa den spreagadh sin tá mé cinnte go raibh rud éigin breise aige i dtaobh na teanga de nuair a bhí sé ag dul ann. But tá rudaí mar sin ag tarlú ar fud na tíre, faigheann daoine spreagadh agus bogann siad ar aghaidh leis agus níl sé riamh ró luath nó ró dhéanach chun a bheith ag tabhairt faoi but níl aon am níos fearr ná an am díreach anois chun cinneadh a dhéanamh go bhfuil tú chun cur le do chuid Gaeilge. But tá tá na deiseanna sin ann, like tá rudaí ar nós an Pop Up Gaeltacht agus níl siadsan chun a bheith ag ag déanamh aon breithiúnas ar chaighdeán Gaeilge aon duine ag siúl isteach an doras. Tá siadsan sásta má tá daoine ag labhairt Gaeilge agus sin atá siad ag iarraidh a fheiceáil. Agus mar an gcéanna i gcomhair daoine óga, tá a lán deiseanna acu ach go háirithe má tá an Má tá siad in ann a bheith freastal ar chúrsaí samhraidh, agus tuigim nach bhfuil sé sin mar féidearthacht ag gach duine óg, agus sin is dócha an laigeacht atá ann sa chúirt, mar labhair tú faoi chóras oideachas níos luaithe, muna bhfuil an t-airgead agat le dhul go coláiste samhraidh, an bhfuil tú fágtha taobh thiar i dtaobh na Gaeilge de? So tá rudaí mar sin gur gur gá aghaidh a thabhairt air, but tá tá go leor deiseanna timpeall ort, agus tá go leor ógchlubanna ar fáil sa tír gur féidir le daoine óga bheith freastal air, but daoine d'aon aois. tá a fhios agam go bhfuil go leor deiseanna sa tríú leibhéal i dtaobh Cumann Gaelach agus na rudaí sin ar fad agus tá sé sin tar éis fás go mór ó bhí mise ag dul ag an gcoláiste trí ag tús na nóchaidí, ní raibh an Cumann Gaelach pioc cosúil leis sin i dtaobh na coláistí trasna an bhoird ar fad, tá siad ar fad tar éis fás so tá go leor deiseanna ann it's just ceapaim go mbíonn daoine buartha go mbeidh breithiúnas déanta orthu agus ní hin mar atá sé nuair a théann tú ann but is ag iarraidh an céim sin a ghlacadh. chun tú do chuid Gaeilge a fhorbairt. Sin an méid gur gá duit a dhéanamh, sin an t-aon chinneadh atá le déanamh, agus cabhróidh daoine leat ar an taobh eile de nuair a théann tú isteach ann. Agus it's just, it's just é sin a chur i gcuimhne. Cinnte, Traic, go raibh míle míle maith agat. Fuair tú tríd na ceisteanna ar fád, fair play dhuit. Ceapaim go bhfuil sé go hiontach céard tá sibh ag déanamh leis an podchraoladh seo agus mé tar éis breathnú ar go leor de na cinn atá taifeadta go dtí seo agus tá siad iontach maith agus fair play daoibh féin is do gach rud atá sibh ag cur isteach ann. Go raibh míle. Go raibh míle. Sin é. Slán.